n yɛrɛ cɛbakɔrɔlama non n bɛna don video kɔnɔ sun na inshallah sun na n bɛ don video kɔnɔ tu vois mais je sais pas à quelle heure heure jumɛn mais sun na n bɛ don video kɔnɔ quoi mais n tɛ heure fɔ mɔgɔ ye mais euh, n bɛ don video kɔnɔ mama sedar eh, mama sedar yɛrɛ tɛ mama mama yɛrɛ tɛ musokɔrɔba musokɔrɔba jugu musokɔrɔba ɲɛngo belebele de pari mɛ n diya o kana digi la sa a bɛ digi la mun la belebele dagantigi ee ala jɔ n ka sigɛrɛti sama dɔɔnin dɛ hmm. cɛ an b'anw diya kojugu walayi mɛ n diya dɛ koko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini i n'a sɔrɔ don dɔ awɔ dani dani mɔgɔw de b'e bila mɔgɔw la awɔ dani dani e yɛrɛ bɛ trois heures baara dɔrɔn de kɛ trois heures o yɛrɛ bɛɛ baara ne ne tɛ baara la yɛrɛ baara yɛrɛ ye fɛn min ne t'a ɲini k'o dɔn yɛrɛ ka baara kɛ mun de la e baara ka mun baara kɛ baara sugu jumɛn tɛ baara yɛrɛ ɲɛdɔn yɛrɛ tɛ baara t'o ɲɛdɔn tɛ baara kɛ awɔ dani mɔgɔ minnu b'e su mais ni kun sera k'a fɔ de ko dani ne yɛrɛ b'a kalama hali ne delila k'a fɔ tan ne delila k'a fɔ ko non ko k'i ka bɔ karisa kama aw ma ne dɔn hali bi wallahi i ma ne dɔn i ma ne dɔn hali bi mais i bɛna n dɔn sun na sun na musokɔrɔba jugu i bɛna n dɔn sun na musokɔrɔba musokɔrɔba ɲɛngo i bɛna n dɔn sun na musokɔrɔba ta tiɲɛlen i bɛna n dɔn sun na awɔ dani mɔgɔw bɛ tilen k'e bani ne bɛ e laban cogo la ne laban cogo o mun de bɛ s'i ma ne laban cogo dɔwɛrɛ tɛ o ye saya dɔrɔn de ye ne bɛ sa e yɛrɛ bɛ sa tu vois non ne bɛ sa i bɛ sa foyi tɛ s'i ma ne ɲɛ b'e laban cogo dɔrɔn de la i ɲɛ bɛ ne laban cogo la dɛ mais ne sogo i t'o dun tɛ ne sogo dun dɛ awɔ jɛnɛ jɛnɛ mɔgɔ si tɛ na basi jɛnɛ segu olu de y'i bila mɔgɔw la donna tan bɔra tan ayi hmm. e ye ne kɛ e ye ne kɛ boda yɛrɛ de ye quoi wallahi i ye n kɛ bo i ma n bonya wallahi i ma n bonya non musokɔrɔba i ma n bonya est ce que e tɛ ne dɔn ne ma jɛnɛ bila ci la ne ma basi bila ci la ne ma segu bila ci la olu ka ne bila ci la parce que diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ est ce que i bɛ ne dɔn fɔlɔ i jɔ n ka n cogoya f'i ye dɔɔni diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ma mɔgɔ bila n sanfɛ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ ne tɛ sɔn fɛn ma o ye jɔnmaya ye diɲɛ kɔnɔ o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ ne dani ye ko wayi ko dani a donna tan a bɔra tan cɛ tɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ n wele aw ɲininka aw ɲininka ban i t'a fɔ ko dani a donna ta a bɔra ta tellement que fierté dɔ bɛ ne la dusukun ne ne yɛrɛ ne tɛ sɔn jɔnmaya ma mɔgɔw k'a fɔ ko wa dɔ ka c'est à dire i n'a fɔ dɔ k'a fɔ ko ne ka nin kɛ quoi o ye jɔnmaya de ye ne bolo n'i ko ne ma dɔrɔn ko dani nin kɛ dɔrɔn ne k'a kɛ quoi a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen c'est pour cela ne yɛrɛ tolen don kelen de la c'est pour ça n tɛ mɔgɔ ka n tɛ mɔgɔ ka jɛkulu kɔnɔ n tɛ mɔgɔ ka foyi la n yɛrɛ ye n kelen de dɔrɔn ka sababu kɛ nin yɔrɔ ninnu ye parce que ne tɛ sɔn jɔnmaya ma diɲɛ bɛɛ ne tɛ mɔgɔ tɔw ta dɔn dɛ mais ne dani a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen k'i b'a fɔ ko wayi ko dani nin kɛ tan non ne b'a kɛ tan e ma ne dɔn hali bi parce que ne yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ bɛ se fɔ problème yɔrɔ min na fo ne de ka mɔgɔ fo ne de ka mɔgɔ contrôler mɔgɔ yɛrɛ tɛ ne contrôler i tɛ se a cɛ tɛ yen minnu bɛ ne dɔn i k'u ɲininka entourage k'u ɲininka ban ye o ye ne ka défaut de ye effectivement o ye n ka défaut ye fana ne b'a fɔ de ko wa n bɛ mɔgɔ contrôler mais mɔgɔ tɛ ne contrôler cɛ si n'i sɔnna mɔgɔw k'i contrôler i bɛ sɔn u ta ma i bɛ sɔn u ta ma i bɛ sɔn fɛn min ma non mais musokɔrɔba jugu musokɔrɔba jugu aa mɔgɔw ko mɔgɔ minnu y'a f'i ye ko ne ka taa plainte k'i kama plainte ko a cɛ plainte ko manamana kan ninnu ta ka bɔ ne da la sa ne bɛ mun de fɔ plainte plainte plainte aw ko n'a ta aw la ko an bɛ mali de la an bɛ mali de la donna ta bɔra ta ne y'o fɔ i ko ko e bɛ segu de k'aw bɛ den de d'a kan e t'a fɔ ko cela veut dire n'i ko kuma e, e ka suma fɛ dɛ n'i ko ko ko bilakoroden ou bodaden ou des trucs comme ça n'i ye i tɛ ka na dan den ma dɛ n'i ye min d'a kan ne b'o ɲɔgɔnna ba kɛmɛ de d'a kan i ko k'i tɛ ne neni ko i tɛ ne ba neni ko muso muso min ye e yɛrɛ wolo muso min y'i wolo muso min fana y'i suran ka bɔ a kɔnɔ barisa n y'o f'i ɲɛna dɛ n ko n'i i ye min fɔ n ma o ɲɔgɔnna n b'o de f'i ma n'i ye min fɔ ne ma o ɲɔgɔnna kelen ne b'o de f'i ma muso min fana y'i suran ka bɔ a kɔnɔ o muso in muso min y'i suran ka bɔ a kɔnɔ o muso in dɛ mɔgɔ wɛrɛ fana b'o neni min ne tɛ kelen tu vois non n bɛna min fɔ fɛnɛ facebook sanfɛ kɔrɔya tɛ yen dɔgɔya tɛ yen bɛɛ ye filan n'a ma ɲɛ k'i nana de an bɛɛ ye filan bɛɛ ye catégorie cɛkɔrɔbaya tɛ yen musokɔrɔba tɛ yen n'i ye cɛkɔrɔba ye ou n'i ye musokɔrɔba ye i b'i sigi dan na de tu vois non i b'i to i ka coin nin na jeune ɲɛngoya de t'i la jeune ɲɛngoya o b'i boda fara de ni jeune ɲɛngoya b'i la n y'a fɔ awɔ n y'a fɔ parce que ni ala ye ni ala ye mɔgɔkɔrɔba min ta tiɲɛ ni ala y'i ta tiɲɛ cɛkɔrɔba min ta tiɲɛ ou musokɔrɔba min ta tiɲɛ i bɛ bila i den filanw de la i bɛ bila i dɔgɔw de la i bɛ bila i denw de la mais n'i ne ba neni n b'i ba neni da ka fɔ k'i sa don min na n bɛ ba kana dan ka bɔ segu dɛ n'i ne ba neni don o don n'i ne ba neni i ye kuma min fɔ yɔrɔ ko ko wayi ko ko muso min ye ne suran i m'o kuma fɔ wa muso min y'i fɛnɛ suran muso min y'i suran k'i suran k'i lajɔ k'i suran k'i lada k'i suran k'i kuru k'i suran k'i laŋunuma n'i ye kelen fɔ ne ma ne b'o de f'i ma o tu vois non mais n'i ne ba neni n b'i ba neni sirilaw don n bɛ baneni siri i la baneni kɔnkura min t'o fɛ n bɛ baneni siri i la depuis i bangera dugukolo sanfɛ don na baneni ma da i kan tu vois ne ta k'i i donna ta bɔra tan dɛ ne laban cogo aw mɔgɔ aw sabu aw sabu aw sabu jugu ninnu aw sabu aw musokɔrɔba sabu jugu mɔdɛli ninnu k'aw de ye mali tiɲɛ mɔgɔw bolo e ye segu ka ye dɛ ne donna mais fɛn min dabali bɛ ka kuma la i boda min yɛlɛgoya min na min yɛlɛgoya min na i boda parce que toi tu es bâtard t'es bâtard tu vois non min yɛrɛ kɔnɔ ye minɛ i ka ko bɛɛ lajɛlen na walayi basi ni ne cɛ denw y'i minɛ don o don ne cɛ denw e ma wolo kɛ e cɛ denw e ma se k'a fɔ ko n'i denw ye basi minɛ ko fɔ e cɛ denw parce que e ma wolo kɛ wolo ma diya e la e tɛ se ka wolo kɛ e de bɛ ala y'e da e ma den suran ka bɔ i kɔnɔ e de b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ko wa i ka donna ta ko n'o den y'i minɛ an ka taa fɛ ko ne cɛ denw ye basi minɛ fugarimuso e den e den e ma se ka den wolo e ma fiyɛ e min waso n'i denw ye fɛn bɛ waso ni cɛ denw de e cɛ denw i nin yɛrɛ nin ye ta tiɲɛlenya kan yɛrɛ dan de ye quoi daniya donna tan dɛ orokiya de ye ne lase ɲɔgɔn ma dɛ nin de ye ne lase ɲɔgɔn ma dɛ an ka taa fɛ n bɛ munumunu tile fila na n bɛ munumunu ameriki côté bɛɛ la a côté bɛɛ a côté tan naani bɛɛ n tɛ foyi to yen ni dabarabadenya don ou ni fɛn dɔ don an ka taga fɛ tu vois non parce que ne bɛ n bolo kɔrɔta de d'ailleurs n tɛ baara la ala baara n tɛ baara kɛ ka n ka beauté baara kɛ ka n ka beauté ninnu tiɲɛ non anw sigilen a bɛ d'an ma de mɔgɔ minnu bɛ n bila video kɛ la ii walayi mɔgɔ minnu bɛ n bila video kɛ la dɛ hɔrɔnkolonden mais su na bi voilà nin tɛ foyi ye fɔlɔ ne nin ye video fitinin dɔrɔn de walayi ko n bɛ sigɛrɛti min na n yɛrɛ ka base kɔnɔla la sigɛrɛti min i jɔ ka n ka sigɛrɛti ta n bɛ sigɛrɛti min na voilà n sigilen don cuisine na sigɛrɛti min na donc voilà n bɛ n bɛ ɲɛbila kɛ fɔlɔ su in na k'a fɔ ɲɛbila dɔɔni nin ɲɛbila de ye n'i sago b'i yɛrɛ la i b'i ja dɛ n'i sago b'i yɛrɛ la n'i sago b'i yɛrɛ la e tɛ ne ba neni dɛ awɔ e tɛ ne ba neni e tɛ ne fa neni mɔgɔ min bɛ ne ba neni tile kɔnɔ mɔgɔ min bɛ ne ba neni su kɔnɔ ɔ ne fana b'i ba neni tile kɔnɔ n fana b'i ba neni su kɔnɔ e tɛ siran ne ɲɛ ne ma n k'i ka siran ne ɲɛ dɛ mɔgɔ bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ko k'o de k'o yɛrɛ de ye ne ye mɔgɔ bɛ siran e bɛ siran mɔgɔ ɲɛ mun de la ka siran masa ala ɲɛ ka siran i fa n'i ba ɲɛ ka tila ka siran jɔnnin senfila o dɔrɔn de ne ka ko ye ne siranna fɛn min ɲɛ dugukolo sanfɛ o ye ala n fa n ba n'o bɔra la cɛ tɛ dugukolo sanfɛ a muso tɛ yen ne danni bɛ n tɔn siɲɛ cɛ min ye ne danni bɛ n tɔn siɲɛ muso min ye a tɛ a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen tu vois non o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen ɛɛ yakuba kone e bɛ e bɛ k'a fɔ jɔn ma ko batari fɔlɔ i t'i yɛrɛ justifier e bɛ k'a fɔ jɔn ma ko batari

e de nana yan ko e ye mama sedɛri ye i bɔr'o la k'i ye mama eh, national ye i bɛ b'o la i b'a fɔ ko mama dimɔn i bɛ b'o la sunguruba dimɔn i t'o sɔrɔ fo k'i sa i tɛ se ka ko ye i tɛ se ka sungurubaya sɔrɔ diɲɛ bɛ wuli i tɛ se ka kɛ sunguruba ye diɲɛ bɛ wuli i tɛ se ka sungurubaya sɔrɔ diɲɛ bɛ ban barisa watagana si o bɔlen ye bari watagana si bɔlen ye watagana si bɔlen ye bari kɔnɔ sigi la o bɔlen ba n'o bɔra bari kɔnɔ sigi la yɔrɔ min na dɔrɔn donc baara banna a y'aw siw bɛɛ kɛ bari kɔnɔ bari kɔnɔ sigiw la o a bɛ taa bari kɔnɔ ka gulɔtɔw minɛ k'olu min nka n'i tɛgɛ da kuranɛ la ne y'o de fɔ aw ɲɛna sa aw bɛɛ lajɛlen minnu b'u tɛgɛ da kuranɛ aw boda bɛ fara diɲɛ bɛ wuli i tɛ ne tɛgɛ ye kuranɛ kan ka n tɛgɛ da kuranɛ kan barisa ne ye kuranɛ kalan ne b'a dɔn fɛn min don tɛgɛ da kuranɛ kan aw aw bodaw bɛ ci ka cɛ c'est à dire fɛn bɛ k'aw la

e m'a fɔ k'a donna tan ko mɔgɔw bɛ ne ba neni a donna tan bɔra tan e ka ne kɔnɔ sun na bi komi e y'a daminɛ e yɔrɔ e tɛ e wo e ma kɛ tɛ ne ba na mais ne b'i ba neni fɔlɔ o kɔfɛ n'i ba bili wagati min na o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka daminɛ e m'a fɔ ne laban cogoya ne laban cogo ne tɛ dun dɛ mɔgɔ caman y'a essayer dɛ mɔgɔ caman y'a essayer o si ma se cɛ caman y'a essayer muso caman y'a essayer o si ma se subaga yɛrɛ tɛ ne ta fiyewu subaga musokɔrɔba subaga o tɛ ne dun fiyewu tu vois tiɲɛ don ne y'a f'i ɲɛna kɛ parce que wala i ko ko wa i ko ne ta ma s'i ma a donna tan bɔra tan effectivement ne ta ma s'i ma mais e de ta sera o ma parce que arasa yɛrɛ fana ta furadama ma deli ka s'e ma ko kɛlɛ bɛ nin kuma bɛɛ lajɛlen bɛ arasa ta ma s'e ma tile kelen ni arasa ta ma s'i ma donc ne ta tɛ ne ta tɛna s'i ma n'i ta ma se arasa ma ne ta tɛ s'i ma mais n'i ta sera arasa ma n ta bɛ s'e fana ma o ye diyagoya tu vois non parce que fɛn dɔ de don ee, n'arasa ta ma s'i ma ka ban a t'i dɔn e de ta sera a ma e dun fana ko ne dun fana ta ye min ye n'i ta sera arasa ma ne ta bɛ s'i ma fura t'o la foyi foyi t'o la mɔgɔ tɛn'o bali basi t'o la basi foyi foyi t'o la tu vois non mais ni arasa ta ser'i ma an bɛ ɲɔgɔn na sinon aw bɛ fɛn e bɛ fɛn fɛn fɔ e ala est ce que e bɛ ne dɔn yɛrɛ walahi i tɛ n dɔn bilahi i tɛ n dɔn walahi ne bɛ n kali fɛn min na o ye mansa ye mansaba e tɛ ne dɔn aw ma fɛn dɔ faamu a maaw man kan maaw man kan parce que parce que maaw man kan parce que ne danni filɛ nin ye eh. i b'a ye ne b'aw bila ni fɛn min cɛ parce que aw ye tɔgɔ ɲininaw de ye aw mago bɛ tɔgɔ la bɛɛ depuis ala ye ne da ne ma kɛ tɔgɔ fɛ n mago t'a la foyi foyi wa ne ko n ko ni cɛ o cɛ muso o muso n'i bɛ tɔgɔ ɲini na il faut faire attention avec moi tu vois non parce que tɔgɔ tiɲɛ n'i y'a mɛn i tɔgɔ bɛ tiɲɛ o y'a sɔrɔ fɛn dɔ de don dɛ n'i y'a mɛn i tɔgɔ bɛ i tɔgɔ bɛ tiɲɛ o y'a sɔrɔ maa dɔ de denmuso b'i bolo furu la cɛganan kolokoto n fa tɛ Facebook kan n ba t'a sanfɛ n bɛ n da sago fɔ a ka di n ye cogo min na n fa tɛ Facebook ko ɲɛdɔn n ba t'a ɲɛdɔn donc n bɛ n da sago fɔ a ka di ye cogo min na cɛ kana kulukutu ah i b'a k'o tɔgɔ tiɲɛ n tɛ n tɛ mɔgɔ ka mɛriya nɔfɛ ni n bɔra n ka baaraw na n ka so kɔnɔ a banna n tɛ mɔgɔ ka mɛriya nɔfɛ n tɛ foyi nɔfɛ n tɛ mɔgɔ ka bitigi nɔfɛ n tɛ mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ nɔfɛ wa mɔgɔ kana ɲɛmɔgɔ diya n mago t'a si la i bɛna mun de fɔ o ma ko wayi ko nɔ ko ne mago jumɛn bɛ jɔ a la ne mago de b'o la danni y'a kɛ tan ni danni y'a kɛ tan o bɛɛ y'i kunko de bolo nka hali sini hali su na mɛ n diya hali su na mɛ n ko don min ko min ko don n'a sɔrɔ n'a sɔrɔ parce que aw musokɔrɔba ninnu filɛ aw bɛ mɔgɔ aw bɛ mɔgɔ kɛlɛ kun min na aw bɛ mɔgɔ aw bɛ aw bɛ cɛw kɛlɛ kun min na i b'o dɔn aw bɛ cɛ kɛlɛ o sogonin de nɔfɛ ne sogonin tɛ di musokɔrɔba foyi ma aw bɛ cɛw kɛlɛ o dɔrɔn de nɔfɛ tu vois non aw denw kɛlɛ basa aw denw de ka d'aw ye aw den filaninw de ka d'aw ye i n'a fɔ danni ninnu basi ninnu ɲɔgɔnnaw segu ninnu anw sogonin filɛ nin ye f'i ka kɛ tɛ sɔrɔ ten dɛ mais national komi i ko k'i ye national ye jɛnɛ ye baara de kɛ n'o digi i la o y'i kunko de ye jɛnɛ ye baara de kɛ jɛnɛ jugu jɛnɛ jugu bɛɛ fa fɔrɔ jɛnɛ ye baara de kɛ ne de y'a fɔ ni jɛnɛ ko man di i fa fɔrɔ jɛnɛ ko man di mɔgɔ mɔgɔ a bɛɛ fa fɔrɔ jɛnɛ ye baara de kɛ danni y'a fɔ jɛnɛ ye baara de kɛ a ye baara kɛ wa muso min don fana b'a dɔn de ni n donna ka nin fɛ muso min don n'a sɔrɔ n kun t'a dɔn n b'a kɛlɛ depuis n b'a kɛlɛ de mais n b'a dɔn n'i dusukun jɛra ni jɛnɛ ta ye n ye n kali mansa la ala ala kɛ an k'i don arijinɛ kɔnɔ n'i dusukun jɛ n'i dusukun jɛlen don ni jɛnɛ ta ye ala b'i don arijinɛ kɔnɔ i sabali ala ala bɛ arijinɛ da yɛlɛ i ye ne de b'a dɔn barisa ne y'o de fɔ n ko adamaden o adamaden i dusukun man ɲi i dusukun c'est à dire dusukun ɲɛnama t'i la i ne danni t'a fɔ walayi bilayi mais jɛnɛ ye baara de kɛ jɛnɛ dusukun jɛlen don e ala cɛ ne man ɲi dɛ ne tɛ tugu ne tɛ tugu mɔgɔ la ten dɛ ten non c'est pas ça k'a sɔrɔ n y'i étudier k'i dɔn k'a ban k'i kɛcogo lajɛ jɛnɛ dusukun de jɛlen don jɛnɛ ye mɔgɔ ye asidi asidi den tɛ e cɛ jɛnɛ tɛ asidi ye sa e n fa ni ba e e jɛnɛ tɛ asidi ye sa walahi jɛnɛ tɛ asidi ye jɛnɛ ka fari tiɲɛ don mais adamaden n'i ye mɔgɔ ye ko karisa ka fari e ka taa lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jɔn tɛ a tɛ sɔn jɔnmaya ma saraka t'o la fiyewu mɔgɔ min ka fari o tɛ sɔn jɔnmaya ma o bɛ dɔ de k'a yɛrɛ o bɛ dɔ de fɛn k'a yɛrɛ jɛnɛ n bɛ nɛnini da i kan n bɛ nɛnini da i kan i furu bɛ sa e e bɛ jɛnɛ n'a cɛ cogoya cɛla dɔn i t'o dɔn a fɔ ko ne danni k'o f'i ɲɛ dɛ walahi i tɛ jɛnɛ n'a cɛ dɔn e ala n'i tɛ fɛn min dɔn i b'a fɔ a ko wo ni cɛ ko ni cɛ ko problème de b'i la ni kunko dɔ bɔra ko ayi ko jɛnɛ ko ko ko i furu bɛ sa ni cɛ ko problème de b'i la ko ni i furu bɛ sa ko jɛnɛ fo ka diɲɛ wuli jɛnɛ n'a cɛ cɛla i b'o dɔn olu bɛ i n'a fɔ filanin de a bɛ i n'a fɔ jɛnɛ ba de ye jɛnɛ cɛ sɔrɔ jɛnɛ jɛnɛ cɛ sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ jɛnɛ cɛ ba de ye jɛnɛ sɔrɔ n ye n kali mansa la n kalila fɛn min na o ye ala ka masaya ye tu vois non bɛɛ bɛ jɛnɛ sɔrɔ a ka so de sinon jɛnɛ tɛ taa mɔgɔ ka so bɛɛ bɛ jɛnɛ cɛ sɔrɔ a ka so de sinon jɛnɛ cɛ tɛ taa mɔgɔ fɛ yen jɛnɛ cɛ tɛ taa diɲɛ mɔgɔ si fɛ yen a ka baara wɛrɛ a ka so jɛnɛ c'est pareil a bɔnna a seginna ka b'a ka du kɔnɔ de wa n'a muso cɛ i b'a k'u dɔn k'u bangera ɲɔgɔn fɛ de wa muso bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a bɛɛ kalama jɛnɛ ye baara de kɛ dɛ wa jɛnɛ ŋaniya a dusukun de ka ɲi fɛnɛ wa fugari den tɛ fɛnɛ parce que fantanden de don fantanden min wulila ka dɔ k'a yɛrɛ ye ka bila ɲɔgɔnna ni caman ɲɛ ka bila filan caman ɲɛ e kɔni tɛ fo ka diɲɛ wuli tɛ se kun ɛɛ ne bɛ taa aide ta aide tan ni saba n ta danni e bɛ aide ta de la faransi yan nɔ e ja faransi ka di ko aide bɛ sɔrɔ yan nɔ alihamudulilayi donc aw bɛ joli jan nin kalo la sisi sama dɔɔnin aw birikɛ donc nin ye sigi dɔrɔn de ko nin ye baro de ye wa nin ye baro ye n tɛ gosili ye dɛ n bɛna sun na de n tɛ gosili ye dɛ sisi sama dɔɔni c'est à dire fɛn dɔ don walahi bilahi mɔgɔw b'u kali ne yɛrɛ bɛ n kali ne b'a fɔ masa ala k'a fɔ ka segin k'a fɔ a bilahi ni ala tun bɛ denmusow sɔrɔ dugukolo in sanfɛ ka denmusow sɔrɔ denmuso ɲɛnamaw sɔrɔ ka mɔnɛ bɔ den di bɛɛ lajɛlen ba ma denmuso ɲɛnama mɔnɛ bɔ den ka di bɛɛ lajɛlen ba ma ne tun b'a fɔ n ko ala n ko dusu don denmuso tɔw kɔnɔ denmuso minnu bɛ kɛ i n'a fɔ jɛnɛ sogodogo ɲɔgɔn na awa keyita nu ɲɔgɔn na maretu ɲɔgɔn na n ko denmuso dusu de denmuso kɔnɔ denmuso ka kɛ i n'a fɔ jɛnɛ ɲɔgɔn bilahi mɛ n ye n kali masa ala n kalila n ka tunga na n bɛ n kali n ka tunga na ala ka denmuso di denba bɛɛ ma denmuso min bɛ se ka kɛ i n'a fɔ jɛnɛ ɲɔgɔn na awɔ faso ta jɛnɛ baso ta jɛnɛ jɛnɛ min wolola sɛgɛn kɔnɔna la bi a b'a kunkɔrɔta muso surunin a b'a kunkɔrɔta filaw ɲɛnɛ muso jamujanw ɲɛnɛ k'a kunkɔrɔta a wasolen mɔgɔ ka juru t'a kan na ni a yɛrɛ ka bonya tɛ ka ɲɛsin ma mɔgɔ ka juru t'a kan na papaga a wasolen ka tagama ka taa don a ka mɔbili kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ ye ko wɛrɛ sinon hali jɛnɛ filɛ nin ye jɛnɛ mɔbiliw b'a bolo mali la n'a bɛ taa tellement que i tɛ jɛnɛ sigilen a ka sofɛri kɛ kɛrɛfɛ jɛnɛ bɛ kɔfɛ de jamais diɲɛ bɛ wuli jɛnɛ tɛ don mɔbili ɲɛfɛ wa sofɛri de b'a kɔnɔ a yɛrɛ halala mɔbili kɔnɔ n'a taara ka vacances dumanw na a sigilen don kɔfɛ a b'a sigi kɔfɛ de ɲɛfɛla ko tɛ jɛnɛ mɔgɔ jɛnɛ non ka i sigi ɲɛfɛ non aa sofɛrikɛ n'a ka patɔrɔni filɛ nin ye a ka patɔrɔni filɛ nin ye a kɛrɛfɛ o muso tɛ jɛnɛ ye jɛnɛ bɛ kɔfɛla de la jɛnɛ bɛ t'i sigi kɔfɛ a yɛrɛ ka nɛgɛ kɔfɛ de sofɛrikɛ b'a wurulen n'a ye tɛ baara kɛ baara kɛ mais baara kɛ baara kɛ taa denni nɔ taa denni ka baarakɛ nɔ la i b'a ye ne bɛ tilen k'o de fɔ walayi bilayi taa ka baarakɛ nɔ lajɛ mali la taga lajɛ kelen tɛ fila tɛ ko n ye du kelen jɔ a kɛra tan non a minɛnw n ka dilan a bɔra faransi n ka table à manger a bɔra faransi n ka fɛn bɛɛ bɔra faransi dugukolo sanfɛ n ka firigow faransi n ka fotɛw faransi fotɛw don a donna ta e ka taa jɛnɛ ta lajɛ minɛn bɛɛ bɔra faransi de jɛnɛ ma ta fɛn kelen san a ka du kɔnɔ ka a ka so kɔnɔ k'a sigi n'o de ɲɛngoya de wulilen don a la o de b'aw bo dingɛ funu n y'a fɔ ni jɛnɛ kɛlɛkun y'o de ye mɔgɔ min bolo o b'o tigi bo dingɛ de funu jɛnɛ ye min kɛ i b'o de kɛ danni y'a fɔ tu vois non jɛnɛ y'a kɛ de kelen tɛ dɛ fila k'a ba ta jɔ k'a ba bila kɔnɔ siya yɛrɛ bɔra mali an bɔra mali la la dɛrɛ fa taara ka musokɔrɔba ka so kɔnɔ o y'a sɔrɔ a bɛ ka sagafo de da o fɛnɛ la yen nɔ musobakɔrɔ ani kulusi ani tafe jɛnɛ sogodogo musobakɔrɔ kulusi tafe jɛnɛ sogodogo wallahi billahi ɛ ni jɛnɛ sogodogo tun kɛra fugariden sisan tun b'a ni ne sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ de n'a tun kɛra hali ni diɲɛ tun b'a bolo n'a tun kɛra asiri ye ne tun bɛ kɛ ɲɔgɔn sisan tun b'an sɔrɔ ɲɔgɔn bolo de fo ka diɲɛ wuli n'a tun kɛra asiri ye fo ka diɲɛ sisan tun b'an sɔrɔ ɲɔgɔn bolo o tɛ o yɔrɔ la sedɛri muso belebele dɔ bɛ yen n bɛ n da to a fɛnɛ la barisa adamaden kana kɛ ɲɛngo ye quoi taara mali la n taara sɔrɔ a fana b'a ka bitɔnbaw gosi yen nɔ aminata sɛnpara taara sɔrɔ a fana b'a ka du belebele in bitɔnbaw gosi n'o y'i jɛ i da i da i da i da cɛkɔrɔba kanu na sedɛri muso muso caman b'a kɔnɔ o yɔrɔ fɛnɛ la n bɛ n da to dɔ fɛnɛ la n taara mali la a ye n ci n taara ka yɔrɔ lajɛ n taara ka yɔrɔ lajɛ awa keyita awɔ ka kar ka 46 millions compter k'a di ingénieur ma awa keyita 46 millions ka compter k'a di ingénieur ma ko ka so jɔ a billahi n yɛrɛ taara ɲɛ d'a kan e ye mun de kɛ e ye mun de kɛ k'e bɛ bila ninnu na i ye min kɛ i bɛ bila o la o fɔ kɛ o dɔ de kɛ o mun ye dɔ kɛ olu ye dɔ de kɛ an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o parce que n'o de fɔ ko fugariden ne t'a fɔ fo ka diɲɛ wuli fugariden ɲɛngoden asiriden non ne danni non non non an tɛ magɛrɛ ɲɔgɔn na i dusukun an tɛ magɛrɛ ɲɔgɔn na ne ye min ye ne b'o de fɔ karisa ye dɔ kɛ ne t'an foyi mais nin yɔrɔ la aminata sɛnpara nkalon man ɲi a ye baara kɛ ma a fana ye baara kɛ mali la a ye bitɔn belebele in gosi ka da mama national wa mun national sunguruba sunguruba kɔrɔ sunguruba kɔrɔ eretɛrɛ tele national ninnu de ye denw de ye denw i denw de filɛ ninnu ye denw de dan i bilalen don jɛnɛ kɔ jɛnɛ to yen jɛnɛ bɛ fila bana ba bɛ kelen kɔnɔ a yɛrɛ bɛ kelen kɔnɔ mais ba bɛ kelen kɔnɔ jɛnɛ yɛrɛ bɛ kelen kɔnɔ mais sabanan a bɛ chantier la kalaban n b'a f'i ye dɛ awɔ sabanan a bɛ chantier la kalaban a bɛ baara la baarakɛlaw b'a kan su ni tile jɔn de ka baara don jɛnɛ sogodogo muso m'a ɲini ka d'a ma dɛ cɛ m'a ɲini ka d'a ma dɛ a yɛrɛ wɔsi e y'o bila o de e bɛ bila o muso la fo ka diɲɛ wuli e bɛ se k'o sɔrɔ e bɛ se k'o e bɛ se k'o jɛnɛ sɔrɔ i tɛ se k'o sɔrɔ donc voilà ne kɔni ko tɛ o k'i n'i ta ne yɛrɛ k'i n'i yɛrɛ tɛ k'i n'i ta ne ka ne yɛrɛ fɛ yɛrɛ tu vois non k'i n'i ka kow da ne ka kow ma yɛrɛ dani a donna tan a bɔra tan an ka continuer o fɛ dɔrɔn an ka continuer o fɛ dusukasi b'i faga ameriki kɔnɔ yen nɔ dusukasi dɛ dani ye n don i ka whatsapp groupe la n y'a f'i ɲɛna musokɔrɔba tiɲɛ don kɛ o ye diyagoya ye kɛ barisa ne bɛ mɔgɔkɔrɔba bonya ne ka whatsapp groupe la hali mɔgɔ bɛ ko dɔ kɛ non mɔgɔkɔrɔba b'a kɔnɔ faut faire attention mais ni musokɔrɔba ni musokɔrɔba min ko k'a tɛ bonya de dɔn ala yɛrɛ ko tɛ mɔgɔkɔrɔba min ko k'a ku tɛ tilen i b'o ku tɔ latilen de ni musokɔrɔba min ko k'a tɛ sɔn ku latilen ma i b'o ku latilen de i b'o ku latilen kankalan kan mais n bɛ ku latilen i kukurunin n b'i kukurunin na i musokɔrɔba kukurunin b'a latilen i b'a fɔ ne laban cogoya donna tan a bɔra tan ne n laban cogoya arijinɛ e b'a arijinɛ wa a sugu jumɛn fana de sinon ni arijinɛ don o to yen dɛ ni arijinɛ ni arijinɛ don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ facebook sanfɛ video kɛ la a si tɛ don arijinɛ kɔnɔ dɛ a bɛɛ ye jahanama kɔnɔ denw de ye ni arijinɛ don a to yen dɛ arijinɛ kɔnɔna na hali n'i ye karamɔgɔ min kunkolo ye facebook sanfɛ jahanama kɔnɔla direct n y'a fɔ jɔn b'a bali jɔn b'a wuli ka bɔ yen ɔ mais ni se ni se b'i yɛrɛ la i bɛ se ka ninnu de fɔ mais ni se t'i yɛrɛ la i tɛ se ka fɛn fɔ dɛ ne tɛ mɔgɔ ka jɔnya la dɛ ne tɛ mɔgɔ ka jɔnya la ne tɛ mɔgɔ ka jɔnya mɔgɔ ka kuma don n tɛ mɔgɔ si ka jɔnya juru la ne bɛ n yɛrɛ de ta kɔnɔ mɔgɔ si ka jɔnya juru dugukolo sanfɛ ne t'o la a cɛ tɛ dugukolo sanfɛ a muso tɛ yen ne bɛ min ka jɔnya juru kɔnɔna la mais e ka hɔrɔnya i b'a dɔn min ye ne faga n cɛ denw e cɛ nin maloya la koba ye dɛ n cɛ denw mais e cɛ den ninnu dɛ muso wɛrɛ de y'o wolo muso wɛrɛ de y'o denw ninnu sɔrɔ o muso barikama mɔgɔ o muso barikama i b'i waso n'o denw ye bi o tɛ ni ala tun ye mɔnɛbɔ den dɔ nɔgɔya i ye i n'a fɔ e ne ko ne denkɛ filɛ dɛ mais ni ala tun ye mɔnɛbɔ den dɔ nɔgɔya i ye hali i tun t'a fɔ i tun b'a fɔ non n ye nin to yan barisa i tun tɛ bɔ barisa i b'a dɔn i denw bɛ i tun tɛ bɔ ka hali ne yɛrɛ répond yɛrɛ i tun b'a fɔ ko non mais e cɛ denw hali i ka kɛ hɔrɔn ye a fɔ dɔrɔn ko n sinamuso n sinamuso denw mais n cɛ denw o ye asidiya ye sa dɛ nin ye asidi asididenya yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ nka ne jugudenya muso wɛrɛ de den ninnu wolo ee e ma se k'a fɔ ko wayi i sinamuso den fɔ e cɛ denw ka muso muso min ye den ninnu sɔrɔ kalo kɔnɔntɔn k'o tin n'o maɲuman ko n'o k'o b'o cɛ ɔ e de bɛna ko wayi ko nɔ k'i b'olu k'i ka kɛlɛkɛ bere ye i t'i kun tɛ dɔ wolo ni ala ma wolo jɛya ni ala ma wolo jɛ la kutuba minɛ yarabi ama masa masaba yarabi ama mɔgɔ ye den di musokɔrɔba jugu ma ala ka mɔnɛbɔ den d'a ma a ye dugawu minɛ ne de bɛ dugawu kɛ i bɛ kɔnɔ ta

ne bɛ ka dugawu de k'a ye barisa juguya tɛ ne kɔnɔ ne bɛ dugawu de k'a ye a ka mɔnɛbɔ den sɔrɔ ka jɛnɛ ɲɔgɔnna denmuso ɲɛnama sɔrɔ denmuso bɛ denmuso min bɛ ni musokɔrɔba in ta ka nin bɔ nin cogo in na tan nɔ denmuso barikalen min bɛ ni musokɔrɔba ta ka bɔ nin cogo la ala k'o denmuso d'a ma ee ala masa jabaru an bɛ dimasi de la dimasi bi ye juye kalo tile fɔlɔ de ne danni belebele karamɔgɔ danni ne de y'a ɲini fɛ n yɛrɛ dusukun kama n bɛ k'a fɔ cogo min na n'a tɛ n dusukun n'a bɛ n dusukun na o cogo la ala k'e ka ko de ye tiɲɛ ye k'o sen jɛlen don o bolo jɛlen don e ka jɛnɛ ɲɔgɔnna mɔnɛbɔ den di nin ma kɛlɛ ka ban i ka jɛnɛ ɲɔgɔnna mɔnɛbɔ den d'a ma i ka arasa ɲɔgɔnna mɔnɛbɔ den d'a ma ka danni yɛrɛ ɲɔgɔnna mɔnɛbɔ den d'a ma kɛlɛ in ka ban pewu yarabi ama mɔgɔ o dugawu minɛ ala k'o dugawu minɛ yarabi ama ka kɛ kiraba kanu kosɔn ka k'an fa n'an baw dugawu kosɔn ka kɛ kɔmantɛrikɛlaw yɛrɛ dugawu olu ka dugawu an'u ka kɔmantɛriw la ka k'o yɛrɛ olu yɛrɛ barika kosɔn awa awa awa keyita ninnu barikaw kosɔn ka k'o ninnu bɛɛ lajɛlen barika kosɔn mɔgɔ ye denmuso ɲɛnama d'a ma i n'a fɔ jɛnɛ ala i k'a d'a ma ala i ka denmuso d'a ma kɛlɛ ka ban a ye dugawu kɛ musokɔrɔba nin ye dɛ a ye dugawu in minɛ kosɛbɛ nin dugawu nin bɛ jaabi ne danni ne bɛ dugawu kɛ nin dugawu bɛ jaabi kosɛbɛ nin bɛ jaabi walayi nin bɛ jaabi nin bɛ nin bɛ jaabi nin bɛ jaabi wa tile fila nin na ne de y'a f'i ɲɛna yarabi ama danni ɛɛ masa ala hali n'a y'a sɔrɔ a ka laada tigɛlen don e ka laada bila ka na ni laada tɛmɛna kelen dɔrɔn o ka kɛ den ye sɔnni ye danni ne danni ne ko n tɛ dɛ ne tɛ dɛ ne tɛ baara la dɛ n tɛ baara la i yɛrɛ hali ni dɔɔni b'i kun k'o di n yɛrɛ ma i t'o di n yɛrɛ ma n tɛ baara la dɛ ne tɛ baara la ne tɛ papaga la ayiwa ne tɛ foyi foyi foyi la dɛ ne tɛ baara la ne tɛ foyi la. tɛ baara ne tɛ baara yɛrɛ ɲini yɛrɛ olu man nɔgɔn ye o ye mɔgɔ sɛgɛn kojugu faransi baara ka ca e yɛrɛ ko ko ne bɛ baara kɛ ɛri saba ɛri saba in olu ka ca olu olu fanga t'anw na o tɛ baaraba ninnu olu tan t'anw bolo cɛ olu fanga t'anw na diɲɛlatigɛ yɛrɛ la n ko i bɛ dɔɔnin ci wa diɲɛlatigɛ yɛrɛ la dɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye espérance de ye wa kegunya i bɛ ke wari bɛ ɲini kegunya de la sisan sinon baaraba ninnu olu tɛ wari sɔrɔ bilen olu tɛ wari sɔrɔ ala k'e bɔ a e diɲɛ diɲɛ tɛ foyi ye walahi sinon n'i ye nin sigilen ye k'ale bɛ taa ɛri wolonwula de baara e e ani jɛnɛba aw bɛɛ filanw ye i ka kɔrɔ ni jɛnɛba yɛrɛ ye mais jɛnɛba misiri kɔnɔ a ka so kɔnɔ a grâce à qui elle ni ala kun ye jɛnɛ ɲɔgɔnna d'e ma k'a fɔ e kun na baara kɛ ale kun na kɛ tungaranke ye fiyewu e kun tɛ kɛ tungaranke ye dɛ walahi e mɔgɔ min nana ameriki a ma mɛn e walahi kun tɛ kɛ tungaranke ye mais ni ala ma mɔnɛbɔ den d'i ma e bɛ e b'i ta kɛ tagali de ye sa sinon ni ala kun ye jɛnɛ ɲɔgɔnna d'i ma walahi kun tɛ baara kɛ fɛn bɛɛ n'a dan cɛ f'i hinɛ bɛ don n na i b'a ka nin fɔ ee ni musokɔrɔba ye k'a dɔn ko nin bɛ nin de la tan nɔ i hinɛ i hinɛ bɛ n na walahi i hinɛ bɛ n na an baw tɛ baara kɛ bilen olu bɛ so kɔnɔ de misiri kɔnɔ dɔrɔn so kɔnɔ olu tɛ baara kɛ olu tɛ baara olu ayi a kɛra danga ye sa olu bɛ baara kɛ ka dumuni kɛ an u buranmusow b'u ka fini ko u bɛ so kɔnɔ ka taa ala bato ok e b'o wɔɔrɔ de la mais ala ma ni ala ma den d'e ma ka mɔnɛ bɔ den d'e ma diyagoya bɛ to nin cogo de la tan nɔ f'i b'i waso ni muso wɛrɛ den ye ko n cɛ denw i tɛ muso waleɲuman dɔn dɔɔni nin ye fitiriwaleya ye sa dɛ ɛ nin ye fitiriwaleya ye muso wɛrɛ ka den wolo k'ale cɛ denw ala hali a da tɛ se k'a fɔ tellement que o bɛɛ ye ŋaniya juguya hali a da t'a fɔ k'a fɔ ko ayi ko non ko n sinamuso den k'ale cɛ denw walahi fo ka hinɛ donna o yɔrɔ la ala ka den di muso bɛɛ ma ala ka den di muso bɛɛ ma ala ka den di muso bɛɛ ma a bɛ fɔ nin yɔrɔ de don a bɛ fɔ ko muso ka tulonkɛ dabila i fitini na ma ko ni muso n'i ye tulonkɛ dabila n'i tulonkɛla kojugu donc a bɛ den sɔrɔ fɛngɛ ninnu tɛmɛ ala ka den di muso bɛɛ ma den barikalen ala ka di muso bɛɛ lajɛlen ma ala ka den ɲɛnama di muso bɛɛ lajɛlen ma jɛnɛ ɲɔgɔnna mɔnɛ bɔ den ala ka den di musokɔrɔba in ma sinon an bɛ don min na komi bi walahi n'e tun ye den sɔrɔ sisan sɔrɔ e tun bɛ mɔdentigiya tulomasama yɛrɛ i denw de tun bɛ baara kɛ e tun ta bɛ kɛ ameriki kɔnɔ dɔrɔn k'i ta ka taa ni ameriki i bɛ taa furakɛli kɛ ka taa hijiw la e tɛ se ka hiji bilen e tɛ se ka taa makan bilen hali makan e tɛ se ka taa makan bilen walahi e tɛ se ka taa makan han e bɛ tila ɛri wolonwula ni ɛri tan baara o ee e yɛrɛ kan k'a fɔ aa setan walahi anw sɛgɛnna sa anw ye dɔ kɛ diɲɛ in kɔnɔ mais anw bɛ ɛri tanw ni ɛri wolonwulaw baara de la i b'a fɔ a bɛ f'o de ma ko labanko juguya labanko juguya o de bɛ f'o ma walahi nin tɛ o tɛ labanko ɲuman ye dɛ n'i ye musokɔrɔba ye k'i waso baara la dɔrɔn k'a fɔ ko nin o y'a sɔrɔ projet de b'i bolo baarakɛlaw de kan ka k'i bolo mais k'a fɔ ko ne bɛ nin baara in de kɛ nin cogo la tan non parce que ala bɛ den de d'i ma den min b'i ta k'a b'o la kalo la baara la mais fo e ka kɛ ka wasa i sen na ka taa e anw bɛ boli boli la ka jigin metro kɔnɔ anw bɛ bisiw nɔfɛ e fana b'o cogo la e n'anw bɛ ɲɔgɔn folokoto metro dingɛ kɔnɔ e jɛnɛ ba bɛ misiri la ko e musokɔrɔba ɲuman a ba bɛ misiri la musokɔrɔba ɲuman a bɛ kilimu kɔrɔ bamako

jabɛti man ɲi hinɛ bɛ i hinɛ bɛ donna su a bɛ donna tile musokɔrɔba ni clash 2018 ee musokɔrɔba ɲuman ni musokɔrɔba ɲuman ni clash muso min ka taa danni u bɛ tile k'i ba neni facebook sanfɛ walahi u bɛ tile k'i ba neni facebook la mɔgɔ wɛrɛ b'i ba walahi

mun n'i tɛ jɛnɛ dɔn i t'a dɔn dɛ dusuman musomanin dusuman la ilaha illallah e tɛ jɛnɛ sogodogo dɔn hali bi i b'a ye dɔrɔn ko jɛnɛ sogodogo mais c'est à dire adamaden ala bɛ hɛrɛ bɛɛ k'i ye mais f'i dusukun ka jɛ de o jɛnɛ dusukun bɛ piɲa a jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ ko karisa bɛ tan n bɛ karisa ka juguya fɛ o muso tɛ jɛnɛ ye karisa bɛ jɛnɛ bɛ bɛɛ de ka hɛrɛ fɛ o de y'e ni jɛnɛ bɔ e ni jɛnɛ sira kelen wɔɔrɔ la o de y'e ni jɛnɛ bɔ ɲɔgɔn na walayi o de y'e ni jɛnɛ bɔ ɲɔgɔn na jɛnɛ sogodogo jɛnɛ sogodogo la ilaha illallah e ma e, e, e ma muso in dɔn e ma dɔn hali bi mais ala ka hɛrɛ k'i ye ala ka hɛrɛ caman caman k'i n'i ye muso sigilen cɛ fara muso kan n'i y'a sigilen i ka jamana na a bɛ ta fɛn dɔ don kana la yɛrɛ a kurulen don fɛn dɔ de kan mais sinon n'i ko fo n'i ko ne ma ko mɔgɔw de bɛ danni bila nin na mɔgɔw de bɛ danni bila tan tiɲɛ yɛrɛ la dɛ kuma nin dɛ a bɛ c'est à dire n'i ye kuma dɔ fɔ dɛ a bɛ n tɔɔrɔ yɔrɔnin dɔ la wa tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ n tɔɔrɔ yɔrɔnin dɔ la parce que ne tɛ se ka ne yɛrɛ jɔlen belebele jamanjan sarama ko adamaden bɛ ne manipuler dugukolo sanfɛ u ko ne k'i ka kɛlɛ kɛ a donna ta cɛ tɛ a muso tɛ o de bɛ ne dabali ban quoi mais i da sago i bɛ se k'o de fɔ ko karisa bɛ nin fɔ i ye tan karisa bɛ nin fɔ i ye tan non mais ni ne yɛrɛ jɔlen don o don ko e bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ ne bila i yɛrɛ ye non i tɛ sɔn i tɛ sɔn parce que ne ye mɔgɔ ye ne ye mɔgɔ ye ka mɔgɔ commander o de ka di ne ye mɔgɔ tɛ ne commander dugukolo sanfɛ o de kama ne ko n ko jɛko ninnu jɛkulu a donna tan bɔra tan j'ai pas besoin awɔ o ye ne yɛrɛ défaut min bɛ ne la dɛ o y'o de ye k'i commandé e nana kɛ jɛ mɔgɔ de bɛ se ka fɔ de ko fo hali ne e m'a ye dɔw bɛ to ka ne wele ko a ko dan mɔgɔ yɛrɛ bɛ ne wele a danni dɔw ye nin karisa ye nin kɛ bi dɛ karisa ye nin kɛ bi dɛ depuis n'i y'o fɔ ne ɲɛna karisa yɛrɛ ye ko dɔ kɛ bi n'i y'o kuma fɔ ne ɲɛna dɔrɔn o ye ne disanse de ye u yɛrɛ u b'a mɔgɔ caman b'a dɔn mɔgɔ caman ɲɛ bɛ ne la a bɛ se ka o b'a dɔn fo ka diɲɛ wuli o kuma tɛ bɔ ne da kɔnɔ barisa ne yɛrɛ fɛ ne ma n ka décision ta ne ye n yɛrɛ de ta ne ye e de ta ta e ta ne ma n ta ta dɛ ne ye e de ta ta c'est pour cela

bon n tɛ yɛrɛ sankɔrɔtali la bumasi sama dɔɔni musokɔrɔba jugu dɔ bɛ ameriki musokɔrɔba jugu fɛn min n yɛlɛla fɛn min na ka yɛlɛ ka yɛlɛ ka yɛlɛ a ko basi ni ne ye ɲɔgɔn ye don o don ne cɛ denw ne cɛ denw kuma ni n yɛlɛla mais n tilara ka miiri mais a hinɛ donna n na fɛnɛ quoi a ye fɛn fɔ fɛn min a t'a kɔrɔ dɔn kuma nin a hinɛ donna n na kojugu walayi dentanya man ɲi dɛ ala ka den nɔgɔya walayi o kuma in a hinɛ donna mais e yɛrɛ k'i da i ka kuma na bɛ n'i ye muso mankan mɛn ko n cɛ denw kuma nin c'est à dire hali muso minnu ye den ninnu sɔrɔ a y'o écarté ka bɔ yen k'ale cɛ denw ale cɛ denw mais ale yɛrɛ denw olu tɛ yen munna ale yɛrɛ denw tɛ a y'a kun ɲɛɲini ka ɲɛdɔn parce que ale y'a si bɛɛ kɛ jɔli la bariw ni fɛngɛ ninnu kɔnɔna la barisow kɔnɔ a ye jurumina ko kɛ cɛw b'a ta kɛmɛ fila kɛmɛ naani su kɔnɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ko nana tiɲɛ a ye sababu sɔrɔ a ye weleli ninnu jɔ tu vois donc n ye miiri o la den tɛ yen den t'a bolo a b'a waso n'a cɛ denw de ye bon nin bɛɛ dusukasi b'a la bon fɛn dɔ don facebook de fɛnɛ b'a laɲɛnajɛ dɔɔni n ye miiri o la a hinɛ donna n na quoi n ye miiri o yɔrɔ nin na a hinɛ donna n na tu vois bon ala ka hɛrɛ k'a ye dɔrɔn quoi ala ka hɛrɛ kɛ ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka c'est à dire n t'a dɔn n bɛna min fɔ quoi ala ka den nɔgɔya ala ka den nɔgɔya ala ka den ala ka den ɲɛnamaw nɔgɔya ye e sinon ne belebele dagantigi cɛ tɛ n commandé dɛ cɛ tɛ n commandé muso tɛ o kulusi tɛ cɛ ju la o tɛ muso ju la k'i bɛ ne commandé dugukolo sanfɛ o cɛ tɛ yen o muso tɛ yen n y'a fɔ a cɛ tɛ a muso tɛ yen n y'a fɔ ne yɛrɛ de ye n yɛrɛ ye ne ala ta bɔlen kɔ a la ne parents ta bɔlen kɔ a la ne de ye ne ye ne de ye ne ye ne yɛrɛ de ye n yɛrɛ ye a cɛ tɛ yen a cɛ tɛ yen a muso tɛ yen k'i bɛ bɔ i da baaraba la ko danni ko n y'a f'i ye k'i ka karisa kɛlɛ k'i y'a kɛlɛ o cɛ tɛ o muso tɛ yen o den o den yɛrɛ ma wolo wa o den tɛ yen fɛnɛ e ma ne dɔn hali bi o jɔnmaya dugukolo sanfɛ cɛ kelen min tɛ sɔn a ma ne don n tɛ ta dɔn dɛ mɛ ne ko ne ta de ne ta saya walima balo tɛ sɔn jɔnmaya ma diɲɛ mɔgɔ si bolo ne y'a ye i man ne yɛrɛ dɛ i ye dɔ ka gɛrɛ o y'a sɔrɔ i kɛra dɔ de ka jɔn ye mɛ ne tɛ mɔgɔ ka jɔn ye dɛ ne tɛ diɲɛ mɔgɔ si ka jɔn ye mɔgɔ t'a fɔ ne ko danni ko ni kɛlɛ a donna tan a bɔra tan tɛna fɔ ne ne ko kɛlɛ ko fa de bɛ ne la o taara e tɛ se ka kɛ yan esa kɛra han donc an bɛ ɲɔgɔn bolo n b'aw bila yan nɔ belebele de pari ye n b'aw bila n yɛrɛ dagantigi solo tɔmɔna an bɛ ɲɔgɔn bolo ko su in na ko video bɛ yen ayisa bab ayisa bab an bɛ ɲɔgɔn bolo aw bɛɛ lajɛlen mali farabu aw bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn bolo su in na n bɛna barisa suwala yɛrɛ ka kutuba tun bɛ yen mɛ su in na n bɛna

ala ka barika de la mɛ n sogo tɛ dun mama national mama sedɛri mama mm, danni tɛ baara la danni tɛ baara kɛ danni tɛ baara la wa danni tɛ baara kɛ danni tɛ baara la danni bɛ baara kɛ n tɛ baara la a tɛ baara la wa a tɛ baara kɛ wa a tɛ baara la wa a tɛ baara kɛ mɛ a b'a turu mɛ n bɛ mugu an bɛ ɲɔgɔn bolo à ce soir an bɛ ɲɔgɔn bolo su in na farapu belebele bɛɛ farapu belebeleba an bɛ ɲɔgɔn bolo k'o bɛɛ ye ko kelen ciao ciao